Dé bhur mbeathasa agus bhur gcéad fáilte chuig Físghabháil Scáileáin Fhoireann Ghaelainne na Sraithe Sóisearaí, seirbhís tacaíochta de chuid na Roinne Oideachais agus Scileanna. Inniu, díreoimid ar Aonad Foghlama Samplach A do Scoileanna T1. Moltar duit an tsonraíocht chuí a bheith os do chomhair amach agus tú ag féachaint ar an bhFísghabháil Scáileáin so.

Bíonn foireann Gaelainne na Sraithe Sóisearaí ag cur leis an suíomh so go rialta. Mar chabhair do mhúinteoirí agus iad i mbun pleanála, thá trí Aonad Foghlama Samplacha deartha againn daoibh. Feicfidh sibh go bhfuil Aonad Foghlama Samplach A do Scoileanna T1 níos forbartha ná na cinn eile. Thá sé seo déanta d'aon ghnó mar léiriú níos mionsonraithe ar na féidireachtaí a bhaineann leis an gcur chuige pleanála nua. Tháimid chun cur síos daoibh a dhéanamh ar an aonad foghlama samplach so ar ball. Ach roimhe sin, seo chugaibh aríst meafar foghlama na Gaelainne. Mar is eol daoibh, thá torthaí foghlama na sonraíochtaí Gaelainne rangaithe i dtrí shnáithe. Molaimid féachaint ar an bhfísghabháil scáileáin meafar foghlama na Gaelainne ar dtús chun an tuiscint sin a dh'fhorbairt. Má bhíonn an phleanáil éifeachtach bíonn an litríocht agus an measúnú fite fuaite tríthi. Má thá tuilleadh eolais uait faoi seo, féach ar Fhísghabháil Scáileáin 2, An Phleanáil Roinne. Coimeád sprioc na sonraíochta mar fhócas an t-am ar fad, sé sin, an sealbhú teanga. Chun deis a thabhairt dár gcuid scoláirí an Ghaelainn a shealbhú, is léir go gcaithfimid réimse de straitéisí agus modhanna éagsúla a úsáid chun an fhoghlaim a chur chun cinn go héifeachtach ó lá go lá. Arís, is fiú meabhrú daoibh go bhfuil tábhacht ag baint leis na ceisteanna seo ó Michael Absolum, údar Clarity in the Classroom. Más mian leat am a thabhairt duit fhéinig na ceisteanna seo a léamh, Brúigh an cnaipe sosa anois. Agus muid i mbun pleanála dos na haonaid foghlama, ní miste a lua go bhfuil ceithre chéim phleanála i gceist, agus seo iad. Céim 1, Roghnaigh na torthaí foghlama ós na trí shnáithe. Cinntíonn sé seo go bhfuil réimse des na scileanna teanga á dh'fhorbairt laistigh den aonad foghlama. Arís, ná dearúd teachtaireacht mheafar na foghlama anso. Smaoinígí ar an gcúis go roghnaítear toradh foghlama ar leith. Roghnaítear torthaí foghlama chun cur le foghlaim an scoláire agus déanfar measúnú ar na torthaí foghlama athá roghnaithe agaibh mar Roinn ag deireadh an aonaid foghlama. Ar mhaithe le míthuiscintí a sheachaint, ní hionann toradh foghlama ar bith a roghnú agus an fhoghlaim ar fad a bhaineann leis an toradh foghlama sin a bhaint amach in aon aonad foghlama amháin. Cuimhnigh go bhfuil trí bliana ann leis na torthaí foghlama ar fad a chlúdach agus go bhfuil tábhacht ar leith ag na torthaí foghlama i ndifreáil na foghlama. Forbairt na Foghlama ar an turas foghlama teanga thar trí bhliana na Sraithe Sóisearaí athá i gceist againn anso. Mar sin, le plean roinne, braithfidh fad an aonaid ar chumas an ranga, ar líon na dtéacsanna a roghnaítear le dul i ngleic leo, agus ar an gcaoi ina gcuireann múinteoirí ranga na féidearthachtaí roghnacha in oiriúint dá ranganna féin. Ní mór torthaí foghlama a roghnú as na trí shnáithe. Beidh eolas ar réamhfhoghlaim na scoláirí mar threoir do roghnú na dtorthaí foghlama. Cuimhnigh gur cheart go mbeadh eispéiris foghlama agus deiseanna measúnaithe ag teacht le pé torthaí foghlama athá roghnaithe. San aonad foghlama samplach so, roghnaíomar na torthaí foghlama so a leanas ó Shnáithe 1, Cumas Cumarsáide, chun freastal ar riachtanais foghlama na scoláirí. Tabharfaidh sibh faoi deara go dtagann na torthaí foghlama ó gach gné den tsnáithe seo, sé sin le rá go bhfuil na cúig scil teanga san áireamh. Má theastaíonn tuilleadh ama uait ar an sleamhnán seo chun na torthaí foghlama a léamh sa tsonraíocht, brúigh an cnaipe sosa anois. Agus seo iad na torthaí foghlama a roghnaíomar ón dá shnáithe eile. Cífidh sibh go bhfuil líon mór torthaí foghlama roghnaithe againn anseo. Arís, is gá a léiriú go soiléir go bhfuil féidearthachtaí ó thaobh roghnú na dtorthaí foghlama de. Ní gá go mbeadh an líon céanna i gceist in aonad foghlama a d'fhorbródh sibhse mar Roinn Gaeilge, is féidearthachtaí iad seo. Céim 2, Roghnaigh na téacsanna litríochta. Is fiú a bheith soiléir anso ó thaobh méid agus cineál na dtéacsanna litríochta de. Sa chéad bhliain, leagfar bunchloch do shaothrú na litríochta sa tarna agus sa treas bliain. Raghaidh an scoláire i ngleic le téacsanna as seánraí éagsúla, filíocht nó amhránaíocht, drámaíocht, gearrscannánaíocht, úrscéalaíocht, gearrscéalaíocht. Caithfear téacs amháin ar a laghad as gach seánra a fhiosrú mar chuid d'fhoghlaim na chéad bhliana. agus trí phíosa as an seánra litríocht áitiúil nó litríocht bhéal. Roghnóidh múinteoirí éagsúla téacs amháin nó dhá théacs nó trí théacsanna éagsúla le déanamh laistigh de gach aonad foghlama. Tá saoirse áirithe ag an múinteoir aonair maidir leis an rogha so ach ag an am céanna caithfear cuimhneamh ar na seánraí atá le clúdach i rith na bliana. Sa tsonraíocht, cuirtear béim ar ról an scoláire i roghnú na dtéacsanna. Sa chaoi so, beidh an scoláire freagrach as an rogha agus rannpháirteach sa bhfoghlaim ón tús. Tá neart bealaí a bhféadfaí iad a bheith páirteach i roghnú na dtéacsanna, fé mar a chíonn sibh anso. Má theastaíonn tuilleadh ama uaibh ar an sleamhnán so, brúigh an cnaipe sosa anois. D'eascair an smaoineamh so i dtaobh roghnú na dtéacsanna de ó chomhthéacs scoile a bhfuil traidisiún láidir ceoil sa scoil. Cheapamar go mbeadh deis ag Roinn na Gaelainne sa scoil seo freastal ar réimse suime na ndaltaí agus é a nascadh le toradh foghlama 2.8 as snáithe 2 a bhaineann le cultúr na Gaelainne. Seo hiad na téacsanna a roghnaíomar don Aonad Foghlama so. Tabharfaidh sibh faoi deara gur thugamar rogha dos na scoláirí a gcuid amhrán féin a roghnú. Arís, sa tslí so, beidh an scoláire freagrach as an rogha agus rannpháirteach sa bhfoghlaim ón tús. Ina theannta san, cuirfear béim ar an litríocht áitiúil. I gcás na litríochta áitiúla, roghnófar trí phíosa litríochta cuí le saothrú sa chéad bhliain. Beidh saoirse ag an múinteoir agus an scoláire ag an leibhéal scoile píosaí oiriúnacha áitiúla a roghnú a bheadh ag freagairt dá riachtanais, dá réimse suime agus dá gcomhthéacs féin. Anuas air sin, bhíomar den tuairim go mbeadh téacsanna tacúla eile cabhrach, mar cheapamar go gcuideoidís leis an bhfoghlaim éifeachtach a bhaint amach. Níl sna smaointe seo ach moltaí a bhféadfadh sibhse a chur in oiriúint do réimse spéise bhur gcuid scoláirí féin. Tá an tAonad Foghlama so. Ag déanamh cur síos ar an eispéireas foghlama athá á chruthú againn chun na torthaí foghlama athá roghnaithe a bhaint amach ag leibhéal cumais na scoláirí ag an bpointe seo den fhoghlaim, roghnaíomar téacsanna a bhain le cultúr na Gaelainne, sa chás so, an amhránaíocht, de bharr go raibh traidisiún láidir ceoil sa scoil so. Ansan, rinneamar cur síos ginearálta ar an aonad foghlama, ag cinntiú go raibh eispéireas foghlama agus deiseanna measúnaithe cuí cruthaithe againn chun an bhearna a chúngú idir réamhfhoghlaim na scoláirí agus an príomh-mheasúnú ar an aonad foghlama. Is as na torthaí foghlama, na téacsanna litríochta agus na téacsanna tacúla, riachtanais foghlama agus réimse spéise na scoláirí a chruthaítear an t-eispéireas foghlama agus na deiseanna measúnaithe seo. Céim 3, Eispéireas Foghlama agus Deiseanna Measúnaithe. Is fiú trácht a dhéanamh anso ar an dlúthcheangal a bhíonn idir torthaí foghlama, an t-eispéireas foghlama agus deiseanna measúnaithe. Déan cinnte i gcónaí go bhfuil an ceangal so i gceist leis na deiseanna measúnaithe ar fad a roghnaíonn tú. Cífidh sibh an ceangal so sna deiseanna measúnaithe eiseamláireacha san aonad foghlama samplach so mar a léireofar ar ball beag. Is dea-chleachtas é díriú ar an réamhfhoghlaim agus muid ag smaoineamh ar eispéireas foghlama agus deiseanna measúnaithe a chruthú do scoláirí. Sa chás so, bheadh sé tábhachtach fáilt amach cad iad na hamhráin a d'fhoghlaim siad sa bhunscoil agus ina theannta san bheadh sé cabhrach dóibh aidhmeanna foghlama pearsanta a scríobh ina loga foghlama, ag teacht lena bhfuil i gceist le Toradh Foghlama 3.9. Chruthaíomar neart eispéiris foghlama eile chomh maith, mar shampla sa chás so bheadh deis ag na scoláirí a gcuid scileanna taighde a dh'fhorbairt trí amhráin ó fhoinsí éagsúla a chuardach, ar líne, ón bpobal teanga agus ar bhealaí eile. Deis a bheadh ann dóibh fiafraí dá dtúismitheoirí cén sórt amhrán a d'fhoghlaim siadsan agus iad ar scoil. Agus tá sé seo ag teacht lena bhfuil i gceist le toradh foghlama 2.8. Sa chás seo, bheadh deis ag na scoláirí a gcuid scileanna cur i láthair a dh'fhorbairt trí sna gnéithe so a leanas, taighde aonair nó grúpa, plé, scríobh, piarmheasúnú, cleachtadh ar an gcur i láthair ó bhéal, taifead a dhéanamh ar an gcur i láthair agus féinmheasúnú ag úsáid critéir ratha chun a gcuid oibre a mheas, agus tá cuid de seo ag teacht lena bhfuil i gceist le Toradh Foghlama 1.14. Anseo, bheadh deis ag na scoláirí dul i ngleic le téacs eile litríochta, mar shampla gearrscéal, dán nó gearrscannán, a bhaineann le cúrsaí ceoil nó amhránaíochta nó a bhaineann le draíocht na bhfocal nó le mothúcháin a léiríodh in amhrán a roghnaíodh, agus arís bheadh cuid de seo ag teacht lena bhfuil i gceist le Toradh Foghlama 1.8. Agus anso bheadh deis ag scoláirí loga foghlama a choimeád ar na hacmhainní a úsáideadh chun cur le cruinneas, foclóirí, graiméir, suíomhanna idirlín agus eile. agus cuid de seo ag teacht lena bhfuil i gceist le Toradh Foghlama 3.7. Braithfidh na féidearthachtaí don bhfoghlaim agus don mheasúnú ar réimse spéise agus cumais na scoláirí agus ar líon na dtascanna a roghnaíonn múinteoirí a dhéanamh laistigh den aonad. Mar sin thá sé ríthábhachtach eispéiris foghlama agus deiseanna measúnaithe a sholáthar a fhreastalóidh ar riachtanais dhifreálaithe na scoláirí. Céim 4, Machnamh ar an dteagasc agus ar an bhfoghlaim Ag deireadh gach aonaid, ba cheart dúinn smaoineamh ar céard a d'oibrigh go maith agus ar céard a chuirfeadh feabhas ar an aonad foghlama an chéad uair eile. Ag an bpointe so, is fiú teacht thar n-ais chuig ceisteanna Michael Absolum agus iad a chur orainn fhéinig sa tslí so a leanas. Arís, más mian leat am a thabhairt duit féinig na ceisteanna so a léamh, brúigh an cnaipe sosa anois. Chun tacú leis an obair so, thá teimpléad pleanála deartha againn le n-úsáid sa chéad bhliain 2017, 2018. Is féidir libh é seo a íoslódáil ón suíomh, agus deineann an teimpléad tagairt dos na nithe so a leanas, Fad an aonaid, Na torthaí foghlama, téacsanna litríochta agus téacsanna eile, aonaid foghlama bunaithe ar eispéiris foghlama agus deiseanna measúnaithe, difreálú san áireamh, agus machnamh an mhúinteora. Agus, ina theannta san, thá trí aonad foghlama samplacha ar fáil do scoileanna T1. Más mian le múinteoirí, is féidir na moltaí athá sna haonaid foghlama shamplacha so a úsáid chun aonad foghlama dá gcuid féin a dhearadh a bheadh in oiriúint dá scoláirí féin. Mar sin, thá súil againn go raibh an físghabháil scáileáin so cabhrach agus sibh ag dul i mbun pleanála. Sara bhfágann sibh an suíomh so, féachaigí thart thimpeall, thá tuilleadh tacaíochta ar fáil. Don nuacht is déanaí, cláraigh ar an mbunachar sonraí sa rannóg Gaeilge den tSraith Shóisearach do Mhúinteoirí. Ina theannta san, coimeád súil ar an gcóras giolcaireachta athá againn ag JCT Gaeilge.